uh, mateyu chapter 11 verse yake ndi namba 20 baibulo likulankhula mawu akuti tsoka kwa iwe kolezaini tsoka kwa iwe betisaida pakuti zamphamvu zimene zachitika mwa iwe zikanachitika mu tiro ndi sidoni anthu akanatembenuka mtima ndipo akanalapa uh, uyu anali yesu khristu Ah, pa nthawi imene anayitumikira midzi imeneyo korazaini inali midzi imene yesu khristu anayitumikira betisaida ndi midzi imene yesu khristu anayitumikira kawiri konse mobwereza komano itakwana nthawi imene tsopano yesu khristu anayamba kuyitoza midzi imeneyi ananena kuti tsoka kwa iwe korazaini tsoka kwa iwe betisaida pakuti za mphamvu zimene zachitika m'mudzi mmenemumu zikanachitika madera ena anthu ambiri akanatembenuka mtima akanalapa mvetserani uyu yesu khristu adayitumikira midzi imeneyi ankayembekezera kuti mutuluka chinthu cha phindu ankayembekezera kuti ena ake atembenuka mtima alapa koma chifukwa choti adaumitsa mitima yawo sanafune kulapa inakwana nthawi imene yesu khristu anayamba kuwatoza kuti tsoka kwa iwe korezayini tsoka kwa iwe betisaida pakuti zamphamvu zimene zachitika mu tiro ndi sidoni zikanachitika madera ena anthu ambiri akanatembenuka mtima akanatani akanalapa mvetserani ndimafuna ndilankhule ndi wina wake mmawa uno ndimafuna ndimkumbutse wina wake mmawa uno kuti betisaida wa lero lino ndinuyo amayi kolazaini wa lero lino ndinuyo abambo betisaida wa lero lino ndinuyo achimwene ndiwe mtsikana zamphamvu zimene zachitika pa moyo wako zochokera ku mawu a mulungu zikanachitika madera ena anthu ambiri akanatembenuka mtima anthu ambiri akanalapa mvetserani mwatumikiridwa inuyo ndi azitumiki osiyanasiyana mwalalikidwa inuyo ndi azituneneri osiyanasiyana mwaneneredwa inuyo mauthenga osiyanasiyana koma simufuna kutembenuka mtima simukufuna kulapa simukufuna kumenye- nkhwangwa mwamenyetsa nkhwangwa pamwala simukufuna kusiyana nalo chimo mvetserani akuti tsoka kwa iwe kolezaini tsoka kwa iwe betisayida pakuti zamphamvu zimene zachitika mwa iweyo zikanachitika ndi aneba anu aja akanatembenuka mtima ndiye tsoka kwa inuyo chemwali tsoka kwa inuyo amayi tsoka kwa inuyo abambo pakuti zamphamvu zimene zachitika m'manyumba mwanu zamphamvu zimene zimachitika m'dera lanu zikanachitikira dera lina anthu ambiri akanatembenuka mtima mvetserani ena a inuyo alendi anu ndi azibusa ena a inuyo aneba anu pamachitika mapemphero ochuluka ena a inuyo manyumba anu anamangidwa pafupi ndi matchalichi koma za mphamvu zimene zikuchitika madera amenewo inu simufuna kutembenuka nazo mtima mvetserani ena a inuyo mwaonako anthu oti anadwala nthenda zoyipa pa moyo wawo koma mulungu wachitira zabwino wachiritsa inuyo ndinu mboni koma za mphamvu zimenezozo sizikufuna kukutengani mtima kuti inu mulape ndimati ndikukumbutseni ndimati ndikulimbikitseni kunena kuti zamphamvu zimene zomachitika madera anu zikupangitseni kukhala inu otembenuka mtima zamphamvu zimene zochitika m'manyumba mwanu zikupangitseni kutembenuka mte- kutembenuka inu mtima za mphamvu zimene yehova akuchita zimene yesu khristu akuchita madera anu zimene inuyo mwaziona kuntchito kwanu kaya ndi kuti yehova akupangeni kukhala wotembenuka mtima chifukwa cha za mphamvu zimenezo mu dzina la yesu khristu wa ku nazareti amen